igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọha na eze ndị igbo asị m nke onye chiri ya zere nke onye na-emebe ihe ọma ya gaziere ya afa m bụ esta ugonweje ada eji eje mba gịnị ka m ji wee bịa asị m biko dododo ka m yọọ ụnụ kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi ka unu na-esonyere m site na akwamaka tv m ga na-ewetara ụnụ ihe mmemme nke a na-akpọ ije enu ụwa ị ma na ụwa anyị nọ n'ime ọtụtụ ihe na-eme nke dị mma na-eme nke dị njọ na-eme kama na anyị lesịrị anya site na Akwamaka TV wee sị ka anyị na-eleba anya na ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa anyị bi n'ime ma na-enyochakwa wee mara ka anyị ga-esi wee mee ka ihe niile na-agazi nke ọma n'ebe anyị na-azụ ahịa n'ebe anyị na-arụ n'ebe dị iche iche ma na ndụ anyị na-ebi wee na-asị gị biko dododo kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi ka ị na-esonyere m na your facebook page akwamaka media instagram akwamaka youtube akwamaka media o nwekwara ohere dịrị unu ekwentị anyị ga-emepe emepe n'ụbọchị ahụ n'ihi na anyị ga na-ebunye unu ya na ndụ ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ị ga-atụnye banyere isiokwu ọbụla anyị jiri wee bịa ị ga-afụ ka ekwentị akara ekwentị anyị ga na-agafe n'ihe onyonyo anyị biko kpọọ akara ahụ ọ bụrụ na ị kpọọ ya anyị ga-aza gị ma nyekwa gị ohere kwuo ka o siri dị gị na mmụọ ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ ma ọ bụ ihe i ji aka gị emepụta ị chọọ ka anyị nye aka gbasara ya ụwa niile ka ha mara maka ya naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ na-agafe n'ihe onyonyo anyị anyị ga-aza gị ma nyekwa aka ya bụ ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ahụ ị na-emepụta aga ụwa niile gburugburu echezakwala kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi ka ụnụ na-esoro nwanne ụnụ nwaanyị esta ugonweje ada eji eje mba ka o mesịanụ Ije enu, eh, ije enu ụwa lee. igbo ndị ọma ekele m ụnụ nke onye chiri ya zere igbo bụ igbo asị m udo chịanụ anyị abịakwala ọzọ na akwamaka tv iwetara ụnụ ihe mmemme nke a na-akpọ ije enu ụwa dịka anyị si ewetara ụnụ ya kwa izu ụka niile ọ ka bụkwa nwanne gị nwaanyị odoziakụ esta ugonweje ada eji eje mba isiokwu nke taa mm, ọ tọkwara ụtọ o. ọ dịkwa ezigbo ụtọ anyị ji ezigbo nri e siri ofuma wee bịa taa mana tupu m akpọpee ya bụ ngwugwu ịgwa ụnụ isiokwu anyị ji wee bịa na-ayọkwa ụnụ biko nụ, Ọ bụrụ na ị bụ onye na-esonyere anyị nke izizi ụbọchị taa, ị mara amara na ihe mmemme anyị na-eweta ya kwa izu nke ọbụla na Facebook Akwamaka Media, Instagram Akwamaka, YouTube Akwamaka Media. Wee na-asị gị biko gị onye ihe ije n'ụwa na-amasị ka ị na-esonyere anyị mgbe niile. Ee, o nwekwara ihe ọzọ m sị ka m gwa ụnụ dịka ụnụ ga na-enene ihe mmemme a ka o si abịa o nwee ihe masịrị gị chọrọ ịtụnye ị chọrọ ịtụnye na ya bụ isiokwu anyị ji wee bịa ohere dịrị gị ị na-ege ya etu ọbụla o si dị gị na mmụọ tụnyere anyị anyị ga-enebe ya anya ebe ahụ a na-ede ka o si wee masị gị dịka ndị oyibo si ede ebe a sị gị na comment section deere anyị ya ka o si dị ọ bụrụ ihe edewe n'Igbo deere anyị ya n'oyibo anyị ga-azaghachi ya ma gwakwa anyị ka anyị ndekwa si wee dị anyị na mmụọ gbasara ihe ọbụla anyị agbapụzi ya ọsọ ka anyị gaa n'ubi onye anyị bịara gịnị bụ isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa isiokwu anyị nke taa bụ ọmụgwọ onye ga-eje ọmụgwọ kedu ihe kwesịrị ka onye ga-eje ọmụgwọ mee ma o ruo ebe ahụ Kedu ụdị agwa e kwesịrị ịkpa na ihe ndị so ya nụ? Ọ ga-amasịzi m ka m kpọbata ndị ọbịa mụ na ha nọ n'ụbọchị nke taa dịka atụnye ọnụ anya m. Ee, ndị nne m abụọ Ee, em, ọ dị ka m mesịa ihe mmemme a nke ndị nne a m eweta nke agba nke ịbụọ ya ka m kpọkọrọ ụmụ nwoke ka ha kwuo ka o si wee dị ha na mmụọ ọ ga-adịkwa mma biko nụ ee ka m malite na gị ee asa nwaanyị ka anyị ghere eghe gwakene ọha na eze ndị Igbo ihe e ji wee mara gị afa m bụ Nọnye Nwakaọzọ Ee, mana a sị na nwaanyị na-agba mgbe na Mm,

Nne, a bụzịkwa m n'ezinụnọ Nnagbo na Abịa. Okay. Abụ m onye Anambra. Ụmụọba Anam na-anụ uji n'Ọka Achara North. Okay. Nnọọ. Daalụ nụ. Obi dị anyị mma nnukwu na Akwamaka TV dị ka anyị kpọrọ ụnụ ụnụ wee bịa zaa anyị oku hapụcha ihe ụnụ na-eme si na ihe Igbo na-amasị ụnụ.

nwaanyị nụọ di mm. na be di ọ mụọ nwa mm. ọmụgwọ ọ mụọ nwa ya ka a na-akpọ ọmụgwọ mm. nwaanyị ya-eje onye a na-atụ anya ya-eje bụ nne nke nwaanyị ka o nwee ike ịkụziri nwa ya ụzọ e si enedo nwa wụọ nya arụ echaa maa na a na-apị mmiri mmiri ọkụ n'afọ so that ọ bụgodu na nyanwa bịara na nke ebe ọ na-eje ya bịa ka ọ ọ bụ na nwa ya amụtago ihe na nke izi ahụ o ji ya bụ ihe dị important na nne mmadụ je wee kụzielu nwa ya ụzọ e ji eme ya ihe o wee ghọta Mm, daalụ. ee ọ bụ iwu na ọ naanị nne ya-eje ya bụ ọmụgwọ Ee, Ma nghọta onye nke- kwesịrị ije ọ wụ naanị nne nna nna ọ na nwoke anaghị eje ọmụgwọ na nghọta nke m, ee nwaanyị bụ ihe kwesịrị ije ọmụgwọ ife nwaanyị ji kwesị ije ọmụgwọ bụ na nwoke aya arụ ihe nwaanyị na-arụ ebe ahụ ọ nwaanyị ma maka nwaanyị ejego ije ahụ marụ ka ọ dị ya mgbe o jere ya so makwanụ ụmụ ife gasị dị mkpa a ga-emegasị nwa ya mụrụ nwa nwoke amarọ ya nwoke aya ama ịwụ nwa arụ nwoke aya ama ịpịa nwaanyị mmiri ọkụ n'afọ ka o wee nwekwa ike ịtụkwa ime ọzọ wee dịrị edifa nọra nwa ee ife nwoke aya eme ka nkụ Nwoke aya ama asụcha akwa nwa, ọ ma ama siere nwa ya nri mmiri ọkụ afọ ee mmiri ji ọkụ. Nwoke ma esi nri, ọ ya ama esi nri nwee mmiri ọkụ. Ọ ya amacha ụdị ahụ. Ee. Nke ọ ma esi bụ nke ọ gụtara n'akwụkwọ. Ee. Ee, Ọ bụghị nke ọ mụtara n'aka nne ya. Mm. Ee, Mana nwaanyị mazuru ihe niile a. So nwaanyị ma ka ọ ya-abụ o jee ihe ọ ga-emegasị ife wee dị mma. ka m jụọ ọ wụ naanị kedu nne nke kwesịrị ịga ọ wụ nne nke nwaanyị ka ọ wụ nne nke nwoke kwesịrị ịga ya bụ ọmụgwọ ihe mere n'ije ọmụgwọ bụ di na nwunye ka ọ dabaziri na nne nke nwaanyị dị supposed ije mana ọ bụ na ha naabọ kwekọrịta bụ di na nwunye mụrụ nwa ọfụ hmm. sị na ọ nne nke nwoke ya-eje nne nke nwoke eje mana normally bụ nne nke nwaanyị dị supposed ibu je hmm. o nwezi ike ọ bụ na o jesizie nata ha kwadoolu nne nke nwoke hmm. sị ngwa nne bịakwuo hmm. tupu e na-ekwuzi okwu ma nna ya-eje ma na nna ya-eje because a ma na nna ya-eje na ihe e me bụ nwaanyị na-anasị eh. e gokọọ ngwongwo nke nwoke eh. sị ya ngwa nne uche ụmụ nwoke na-atajiri ụmụ nwaanyị anya sị na mgbe o lu na-enye ha hot e gogasị ihe niile dị n'ụwa nye nke nwaanyị enye ha hot hot drink hmm. na ikekwe eti akwa n'ime hmm. na ha dị supposed iji na-eje

nwa ya eme operation ya mụ ya mụtu o je beforehand to help mana ọ bụrụ na ọ just onye mụrụ normal ọ ime ọnwa ịgwasa mama gị within the w- um, a week or two ọ kwadoghị gị bịa ọ bịazi enyere nwa ya aka Ee, dịka mama si wee kwu na ọ bụ amụtuo nwa within a week or two ee o wee bịa jebe n'ọnọdụ ebe Nwa a bụ nwa izizi ka ọ mụrụ enwekwaghị onye nọ nso, kedu ihe a ga-eme mana tupu ịza ya ka anyị jee zuru ike achịkọta.

Anyị nọ na Akwamaka Media dịka anyị na-ewetara ụnụ ihe mmemme nke a na-akpọ Ije Elu Ụwa wee na-ayọkwa ụnụ sịnụ biko dododo ka ụnụ esonyere anyị na our social handles Facebook Akwamaka Media, Instagram Akwamaka Media, YouTube Akwamaka Media, Instagram Akwamaka bikonụ na-esonyere anyị anyị na-ayọkwa ụnụ sịnụ biko dododo ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ị na-emepụta ị chọọ ka anyị kwadoro gị ya kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ na-egosi n'ihe onyonyo anyị ọ bụrụkwa na ihe mmemme a anyị na-eme na ọ na-amasị gị biko na ị chọrọ ka ị kwadoro anyị ya n'ụdị pụrụ iche kpọtụrụkwa anyị n'akara ekwentị anyị anyị ga-elebakwu ya anya a ka nọkwa na Ije Enu Ụwa isiokwu anyị taa bụ ọmụgwọ ọ bụrụ na o nwee ka o si dị gị na mmụọ ị chọọ ịtụnye okwu n'ihe anyị na-ekwu detuoro anyị ya n'ebe ahụ e dere comment anyị ga-asa gị dịka m jụrụ ajụjụ tupu anyị eje zuru ike sị na ọnọdụ enwere

wee chere nwa ya na-abịa because na nwa onye nke ga-amụ nwa ka bụ obere nwa nwebe ihe ọ ma ọ bụrụ na mama ya nọdị anọdị ofu izuụka ma ọ bụ izuụka naabọ tupu o wee mụbadị nwa ọ ya enyere ya aka n'ụzọ niile ọ ya enyere ya ezigbo aka eji m ọmụmaatụ nwanne m nwaanyị nke okenye mgbe ọ mụrụ nwa izizi ya o bi

wee sie ọnwụ na mama anyị ga-anọ because a na-enye nwaanyị date Mm. ma akpụ ya ma m ka mụ mfe dị Eh. anyị enye ya date ụbọsị ọ ga-amụ Mm. Okay so ọ maradị amara oge ọ ya amụ Ọ ga na-ele anya na ọ ya amụ. n'anya na ọ ga-elitu mama anyị ji ihe ihe dịka izu ụka abụọ ya wee gaba ọ nọ ebe ahụ anọ Mm. ọ mụọ ife dị mma Mm. nwa nke ahụ nọdị Mm. ọ bụkwa na ọ- nọ na mmiri abịa nke o ji nọdụ mana o nyere aka Mm. pụrụ iche Mm. na nghọta nke m m ekwu na ọ na-aka mma ọ bụrụgodu ofu izu ụka Mm. before nwa Nwanyị abụọ ọhụrụ. alituo ma ọ bụ izu ụka naabọ tupu o rituo onye amakwa onwe ya ọ na-elekọta nwa ya wee fụ na ihe niile emere ife niile ọfụma Mm. daalụ m kwetara n'ihe o kwuru Ee, mana uche onye Adị. adịa njọ Mm, Ehe. like o- otu ahụ o si kwuo ọ dịkwa mma ụta mm. onye ọ- dịka onye naghị eje ahịa nwee ike ịbịa like that mana ọ bụrụ na onye na-eje ahịa onye enye gị excuse one or two, two reasons ọ na-ama ji bịa Mm. Ehe. kama ihe ọ ya-asị gị bụ ndị neighbour gị Ndị na- na-eto onye a na-abịa ka o wee hazie things Ehe. Mm. Okay. Um,

ya ụmụaka ụmụazị ọ ya-egote ndị na ọ ya-ebu some small small ma mmanụ ma ihe na because na ọ na-eje ebe nwa so na onye onye ị na-abịa n'ebe mmadụ na i jighị ihe bịa na-emekwa expect ka enye gị mmiri achọrọ m iji di m dịka mgbe m mụrụ nwa nke anọ m sị na mama m ya-abịa ọmụgwọ asị m ee ọ na-abịakwa ọmụgwọ mụ ya egokwana nnukwu ihe na mụ ma na things adịrọ in order m sị okay so onye kpata njụ ship ship dị onye na onye ahụ ga-egote ihe at least moderate ọ bụrọ nke ka o bulu ala Igbo niile nwere because na ọ na anaghị egote ihe nye o nwere ihe nwere ịtụnye ebe nwekwara ka o siri wee dị Ee, n'uche ọ naghị enwe nghọta n'uche nke m bụ Mm. ka aka ruru ihe ọ nghọta Mm. bụ ihe kachasị ọ bụrụ na ọgọ na ọgọ ghọta onwe ya ihe ọ bụla o ji wee bịa ọ nabata ya ị chọọ imere ọgọ gị ihe na o ji ihe bịa ma ọ bụ o jighị ihe bịa anyị abụghị emere ya mana onye na-eje ọmụgwọ Mm. kwesịrị ịma na o nwegasịrị ụmụ ihe dịgasị mkpa nwa ya niile Mm. mụta ihe kachasịnụ bụ ihe ejigasị esiri nwaanyị nri ị ga-esiri ya nri ka o wee lie wee sachaa ya ime ahụ ọ kachasị mkpa iji ha anara ya wee chọọ na chọkwuo ụmụ obere ife mana akwa ị na-egotere nwa ị na-aga n'ụlọ nwa ị na-aga ịfụ ị na-egotekwara ya uwe ọ ga-eyi. So, mana ihe kachasị mkpa bụ ife ahụ nwa- nwa gị nwaanyị ga-eri wee sachaa ya ime ahụ ihe dịka ụda uziza crayfish a ga-ejisi ya esi azụ ọkpọọ okporoko a na-eme ụmụ ihe a gasị. ogiri Ee, mmanụ because eh, ụmụ nwanyị nwanyị na-achọ ịmụ nwa ụmụ ihe niile a ọ na-eme ọ na-echere echere na mama ya bịaba na ọ ga-eji abịa ụfọdụ ad- m- many people adịghị ebi ya anyị ego ya ha na-eche na nne ha ga-eji ya wee bịa

ha yi chụọ mmadụ isi isi wee bata Okay. so igwe ihu ihe nwa bụ mmasị Mm, Ehe, ụdị iji chọọ mm, ka ime ka inwe mee ite ọnọdụ mm. ya bụsị nke ahụ ngwa ọ na- ọ- a- a- ya bụ ije na-aga ọ na-aga nwayọọ nwayọọ ebe a zi kedu ọrụ onye jere ọmụgwọ nwere anyị ma na e nwere ụfọdụ ọmụgwọ n'ebe ụfọdụ ka a gara itikwu ka a gara ụlọ ya bụ esko

egotesiri m ihe a- a- m chi fo ụtụtụ iwu megidere na ihe bu ụzọ wụọ nwa arụ wụọ nne arụ ekpokọla akwa dị n'ụlọ sụọ make sure na nwa larụ ụla nne larụ ụla ka o nwee nwee ike inweta pawa Ah, ume. ime mmụọ. so a na-ekwu okwu ihe eji ozi na maka na ụmụ o nwere ụmụazị ndị nọ ha je-aga akwụkwọ i mekwaa sure na ndị ahụ dịkwara na order ndị ọ bụla ndị moto na-abịa ebu ebu ọ bụ ndị ụmụazị na-eduje skuul eduje ha ncha na-ejebesi akwa ngwa na onwe gị nwee dozie n'ụlọ na ihe edozi ụlọ ọfụma maka na ọ ya bụ ọlụ ọmụgwọ ahụ na nwa gị ihe mere nwa gị expect ka ọ pụta ka ọ bịa azacha ụlọ clean everywhere bezie nni di ya na-eli ma ndị ọzọ eli ọkwa ka ọ dị nya kpatara i ji wee bịa that ọmụgwọ ka i make sure na both ma nwoke ma nwaanyị na onye ọbụla dị n'ọnọdụ ebe ọnọdụ ebe ụfọdụ na-aha ekwekwanụ nwanyị ahụ i jere ọmụgwọ ọ sịrị na mmadụ aha esi ihe di ya na-eri gịnị ka ị ya-emekwanụ ọ bụrụ na na na ọ depend na dị ụdị ụdị nne dị onye ahụ nwere ma nne nne gị Mm, the type of human being na ụdị um, i ji afụta mama gị mm. because ọ bụrụ na mama gị dị up to ihe na gịnị bụ na onye si nni di gị eri afụgo m ọnọdụ dị etu ahụ

isibere gị nri isibe nri nri ọ ya-esi bụ nri nwa ya nwaanyị mụrụ nwa na-eri nri ji mmiri ọkụ a o sie ya fụ na nwa ya nwaanyị mụrụ nwa dị n'order na ọ nọ ọfụma sachaa ya otishọn o nwere nsogbu saa nwa arụ mee ihe ndị o kwesịrị ime gbasara nwa na nne ọkwa nke a ka mụwa kwenye gwa ya ọkwa ma ọ bịa ka ọ zaba ụlọ

ya eri nwa ya nwaanyị amalite sị ya na o sie nri a na di ya anaghị ekwe di ya na di ya anaghị erikarị nri onye ọzọ siri ka ọ- na ọ bụ na ya ga-eji aka ya wee sie nwaanyị adozie n'akụkụ ọnọdụ dị etu a ụtọ dịrị nne nke onye a bịara ọmụgwọ ọnanya bụ na ọnụdị ụdị ọ depend na nwoke dị ma o nwere nwoke nara eli nri nwaanyị si nwee ndị nara eli nri na mendod ma ha kụgụdụ rada mgbe ọbụla ha nata so wee abalị ọ bụ na ụdị nke ahụ dị o nwere nwaanyị na onwe ya bịala ọmụgwọ ya understand ya mara na eziokwu na na

maka nke a ka bịara abịa amabeghị ụzọ afịa daalụ rinne Um, ọzọ dịka ibe ya bụ kedu um, oge nwaanyị jere ọmụgwọ kwesịrị ịnọ na nwaanyị jere ọmụgwọ kedu oge o kwesịrị ịnọ na ọmụgwọ ahụ o jere

Igbo ndị ọma anyị echighatala na azụmahịa anyị ka nọkwa na ije elu ụwa site na Akwamaka TV ee o nwere ajụjụ m jụrụ bụ kedu oge nwaanyị jere ọmụgwọ kwesịrị ịnọ na na o nwere ndị na-eme ha jezie ha na-anọ ha na-anọ ma nwụkwụ nwa ha kedu oge o kwesịrị ịnọ ka m bido na gị nwaanyị jere ọmụgwọ amarugo na ya nọ ha na ofu ahụ ofu eh, otu ọnwa otu ọnwa ofu ahụ ha n'otu ọnwa hmm. bido kwadobe mana n'oge ụfọdụ ọ dị ka ezinụlọ si biri biri hmm. ọ bụrụ ezinụlọ bi ọfụma hmm. nabata ọgọ ya nwaanyị nwa nwaanyị nabata nne ya ọfụma ị fụ na ịna na-esi ike

ka ihe ị na-agbakwukwe ewuru ọkụkọ ọ bụla ọ ya anwụsị ya anwụsị ya na ya egote ọzọ Mm. ime na enjoyment at least luo three months ọnwa ịtọ ọnwa ịtọ Mm. Ma ị- mgbe ị nọlụziri ọnwa ịtọ na ọ sọwa gị ka nọdụ na ya ka gbapụta ibili ibili ee until ọ gbapụta ibili sị onye Mana nke m bụ na o mere n'ọnwa ịtọ mụ na ọsọ

ejere m na ha niile mana ọdịtụ na anyị niile nọ Lagos izu ụka kpalite m je fụ ha anya maka na ama m na ejego m nke isi ha na-akpọkwa ya m sị mba nọkwuo mana ọ na-abụ dịka ndị nke nna eje ha na-achọ ka mụ na mma ha nọdụ m sị ebe ọ bụ na mma gị na-abara ulu na mụ anọ nọdụ na-abịa ha bịa

Ọ ya nwa. Ha kpakọ aka nwa ha lụgbuo onwe ha lụgbuo onwe ha ịfụ na ha ga ọ ga-adabara ha ihe ha na-achọ ihe ahụ bụ onye ọ ga-adabara ya na ha nwebụ ihe ọzọ onye ọ ga-adabara ya na ha Eh, so na nghọta nke m ọ ka ezinụlọ si wee ghọta onwe ha ọ bụrụ na ọ na-adabara ọgọ na-abụ ọ bụrụ na ọ na-adabara ka mma na e ji nwayọọ mezie ihe na izizi mbụ onye nke anọcha

Ihe nne ji eje na ọmụgwọ nke ọ kụziere nwa ya ụmụ ihe dịgasị na ọmụmụ ị bịa nke izizi kụzioro ya ị bịa nke ibuo kụzioro ya nke ịtọ ọ mụta gị anụ nwezi idozi ije kụzi o mebekwa ka o si eme mana ụmụ nwoke mgbe ụfọdụ anaghị ekwe anyị asị ma ụzọ ha si enyekwara

ọgọ ya bụ di nke nwaanyị nwa gị nwaanyị ahụ i jere be ya na gị onwe gị bụ nne jere ya bụ ọmụgwọ kedu akparamagwa kwesịrị ka ọ dị na ya bụ ezinụlọ ọkachasị n'ebe nne nke nwaanyị nọ maka mmalite na akparamagwa dị na a na-afụ n'ebe ọgọ nwaanyị nọ ma ọ bụ ije ọbịa ọmụgwọ bụ na ọ bụrụ na ihe adị- adịsa a- aka dịrọ nwoke mma ebe a ka a na-afụ afụgharị a na-afụkarị akparamagwa dị njọ dị njọ bụ ọgọ nwaanyị o nyochere ma ma ị na-enyekwa nwa ya ego nri ma n'ụdị nwa ya ji eri nri ọ na-esi nri ahụ ọ na-ene n'anya ma e nwekwara ihe dị na cupboard unu eri ọzọ echi Ihe ebe a bụ ebe nsogbu na-eji apụtakarị a na-eji enwe ndọrọ ndọrọ a bịa nwaanyị asịzịa ndị ọ ihe a ka ị na-avọ eke na-atasi isi Ije n'ụdị. iji n'ụdị ọ bụrụkwa ụtọ akwado okwe ka anyị na na ya chọ- na ya mụtara ọkwa dị nne nke ya ya Atụfu atụfu. atụfu atụfu e nwezili ike nwaanyị a na-azọ di ya ya bụ nwa gị nwaanyị nwa m ahụ. nwaanyị nwe na-asọnụ di elu Mm. because ọ ya asọnata di elu ọ- ọ bụrụgo n'ihu Mm. ihe a na-akpọ ịfụnanya nọ- na ọ ịfụnanya jikọrọ ha ji abanye ọ na-asịzị gị nne m mba chelukene nwantịtị oge na ihe ji ọkụ ya ajụkwanụ oyi Mm. na ọ bụrụ na ịjụ afịa kịta ka ọ dị mgbe anyị biri Mm. mana ọ na ọ dị ka ọnwụ O nwere ka o si- obodo chee dile cheela aka aka akpa cheelụkwa Mm. si gị gị nweta obere ndidi nwoke ọ na-agwazi gị na-asị ya na ị na-afọrọ nwoke anụ asị onye bụ onye omie tọrọ atọ Tọrọ atọ. na ị- ị fụtara ya chacha ka otu onye iso ekweta onye a n'ụtụtụ ụtụtụ ị chọrọ ka agụụ gbuo gị onye oyi egonye nwa akwa ma nna checkigodu ụdị nri anyị na-eli n'ebe a na ọ naba ka ọ sị m mụ ngwa dị mma ee mama anyị echine maọbụ ihe- mgbe ihe ji ya dị mma Eh? Hmm. ị pụta ụzọ ụtụtụ nwa gị na-asị gị mma ka ịkwa nwa arụ sị ya biko ụna m elugo ama m gịnị je ka mmadụ ọ gịnị mmadụ ya-anwụrụ gị si na ọ bịara ịnọ ọmụgwọ abeg o biko rapụ m ka m nawa ee na-esigo m ee na-esi m ọzọ amụ gwọrọzi m mụ tọpụzi anụ ehe nwoke nọza n'akụkụ gị ọ na-eti ọ na-asị ekwukwa m ka nwaanyị a ghara ịbịa nne gị bụ nwaanyị isi ọnwụ n'ihe- na nne gị ya dị ị fụgo nsogbu o butere anyị na gwa m ebe m mesịrị eje nweta ego mmeju kpọọ afọ ya a- ego anyị because oge ọnụna luo nwaanyị edee list edee list ihe ị ya-ego ihe ị ya-ego mgbe ọ bụzi na nya ihe karịrị nwoke maka nya bụ nwaanyị edee list ya gba mbọ nọ n'akụkụ ọ bụrụ na ha banye n'ime ụlọ jee chee ntị n'ọnụ ụzọ wee malụ ndị isi na ya dị in short enwetakwala enweta nyuwe ya anya tupu ị na-ekwu okwu ihe sie n'azụ ihe niile a na-abụrụ nsogbu nwaanyị bịala ọmụgwọ ibupụta ya

ọnụ ọbụla e nye gị i mechie Mm. maka na e lisiro taa adachi ụzọ Mm. echi dị Ah, a sịkwa na o- o bido taa dịra- dịwa mma o bido o- ọ dịwala gboo ka ị nwere ikwu n'ihe o kwuru kedu akparamagwa ị kwesịrị e kwesịrị ka a fụ n'ije ọmụgwọ n'ebe nne nọ n'ebe nwa nọ nwa gị nwaanyị na ebe ọgọ gị nwoke ma ọ bụrụgodo ebe ego dị o ma ọ bụ ebe ego adị nwaanyị jere ọmụgwọ kwesịrị ịma na ya kwesịrị ịkwanyere onwe ya ugwu. marụ na ọ ji akwụkwọ ihe na ọ bụrọ sọ ọmụgwọ ka ọ ga ọ gakwara ebe ahụ inyekwara nwa ya aka kụzikwara ya ka esi alụ di kụzikwara ya ka esi alụ di ọ bụrụ na nke ọ naghị emeta o mee ka ọ gbanwee ya mee ka ọ ghọta ihe ọ kwesịrị na-eme

nke ahụ bụ ofu Mm. ọzọ bụ o lotaba mkpa niile o nwere n'ezinụlọ Mm. o butuo ha ncha n'ala na a ga-emeri ya ha ncha niile Mm. Ọ, ya bụ ihe o kwesịrị nwaanyị na-eje ọmụgwọ ọ kwanyere onwe ya ugwu Mm. ma na ọ be nwa ya ka ya bịa na ya anọghọ be ya Mm. kwanyere onwe ya ugwu ma na ọ na-acha na nwoke nwere ike iji ka o si wee bịa gwakọba nwa ya okwu Mm. ma o mesobe nwa ya Ah, omume omume. Ọ, ọ kwanyere onwe ya ugwu ihe ọbụla ọ fụ usoro bie ọ bụrụ na ọ fụ nke dị njọ o nye aka wee dozie ya ka ọ dị mma ọ fụ nke dị mma ọ jakwa ha ike sị ha jisi ike ihe ha na-enye ha ndụmọdụ mgbe niile ha nwee ike ma na ha ka bụkwa ha ka na-ebidokwa ebido daalụ rinne ebe ijezila ọnọdụ ọ bụrụ gara na ọnọdụ eh, eh, ị batara n'ezinụlọ nwa gị ezinụlọ nwa gị nwa gị nwaanyị ị fụ na na ọ na-enweta ezigbote mmekpa ahụ ị mara o nwere ụfọdụ ya bụ ọ nwere ụfọdụ dị ka ha godo nke nwaanyị ya bụ otu o sogodoro ya dị ma gịnwa bụ nne nke nwaanyị ya na ya ma ya nọ ya ọ naghaghị ya ime ịkpa agwa agwa ọjọọ ya gị nwa bụ nne ị bịazie fụ na ya bụ ihe karịrị ihe kwesịrị i- ya bụ ihe ị na-afụ na o juchaghị gị afọ kedu ihe ị ga-eme nkwanye akụ ọ ga-adị wee dị mkpa Mm. maka na o sogoro ka nwoke si na-ezonogide omume ya zonogide zonogide mgbe ọ na-abịa ịnụ nwa gị mgbe ọ nụrụ ya bata ha nọ n'ime ụlọ ahụ n'ofu izuụka izuụka na nke ịtọ ọ chawapụta ọ ma nzobezi ya mgbe a ka ị ga-eji wee fụ ụdị onye na-alụ nwa gị wee mara ụdị okwu ị ga-agwazi ị ma sị nwa gị naba ị ma mkpọrọ nwa gị naa ka ala igbo anaghị anyị na-alụ for better for worse

kpọrịtabezie ụmụnna kpọba ụmụnne ya godi ekwe na ekwe ihe ị na-afụ ụmụnne ya etinye ọnụ o kweghị ha akpọba ụmụnna ụmụnna tinye ọnụ o kweghị ha ejekwuwe fada gbara ha akwụkwọ ma ọ bụrụ ndị na-eje Katọlik. ndị na-eje ụka fada. ọ bụkwanụ ndị ụka ndị ọzọ bụ pastọ achọba onye ga-edozi ya okwu ee anyị ga-azakwa ajụjụ ọzọ tupu anyị akpọchie ka anyị jekwa ezumike na chighata Thank chighatakwala na azụmahịa anyị ka nọkwa na ije enu ụwa site na Akwamaka TV ọ bụrụ na taa bụ izizi ị na-esonyere anyị biko Anyị na-asị gị ka ị na-anọgide na-esonyere anyị mgbe niile n'ihi na ihe mmemme anyị na-eweta kwa izu ụka ọbụla na our Facebook handle Akwamaka Media, Instagram Akwamaka, YouTube Akwamaka Media kwa izu ụka ọbụla. Isiokwu anyị ji nọrọ taa bụ ọmụgwọ. Onye kwesịrị ije ọmụgwọ? Kedu ihe ndị e kwesịrị imegasị ma e jee ọmụgwọ? Ọ bụrụ na o nwere ka o si dị gị na mmụọ, ị chọọ ka ị tụnye ọnụ na ya bụ okwu, zie anyị ozi na ebe ahụ a na-ede ihe na ebe a dịka ndị oyibo si kpọọ ya comment section deere anyị ihe ọbụla masịrị gị ebe ahụ ọ bụrụ na ihe edewe n'igbo dee ya n'oyibo anyị ga-aza gị biko na-esonyere anyị n'izu ụka ọbụla ọ bụrụkwa na ihe anyị na-eme na-amasị gị ị chọọ ịkwadoro anyị ya n'ụzọ pụrụ iche kpọọ anyị na akara ekwentị anyị dịka ọ na-egosi ihe omume gị. anyị ga-aza gị Em, ama e nwere afọ na ọnọdụ nwaanyị mụrụ nwa nwaanyị a ma ọ na-eji ịwa afọ were amụ nwa ọ tụọ na-ekpu ime ịnọ ha niile ma ọ na-eji ịwa afọ were amụ ha niile site na nke mbụ ruo na nke ikpeazụ o nweghị nke nne gara ọmụgwọ kedu ihe i chere bụ ihe dị etu a? n'ụdị ọnọdụ ahụ mụ n'uche m uche nke m ma a sị uche onye adịa njọ Mm. ọ ya bụ site n'aka m mgbe a bịara im- ime ego nwa Mm, mm, maka i- ịnụ di na nwunye anụ o nwere ndị at times ọ na-amasị ndị nne at times ọ na-amasịrọ ndị nne mm, o nwere nwoke ya abịa ịnụ nwaanyị a sị mba ejekwana ebe ahụ mm, na ụzọ adịrọ ya mm, maybe o jego nyowe nyowe ma ọ bụ kpee n'ekpere ma ọ bụ ị mago a sị nwa ya ejena ebe ahụ nwa kachi ntị je and ị ma na ụdị ihe ahụ esemokwu adịgo and o nwere ihe nwaanyị ahụ ya eje na nke nwoke ahụ ya eme ọ dị nwoke mma o nwekwanụ ihe nwoke ya eme ya adị nwaanyị mma n'ụdị ọnọdụ a ka nwa afọ iri na-eche n'uche m o na ọ ya bụ ọ dị ka ibute nwunye maka agbara m ka nwa mmadụ eji amụta nwa nwa ọ tara afụfụ mụọ buo nine months nye ala ọ mụọ nwa nwa bụ ihe anwụrị ọ ghara ije esemokwu dị na n'ebe ahụ mana ha ha mmadụ dị ha eju wee mezie nye mgbe ahụ ọ dị obere ọnya tiebe ya n'ụdị ọnọdụ ahụ mana ihe ya emezi nwaanyị bụ na ọ ya agbazi mbọ ndị nebụ ya

na mkpokọtazi nwaanyị eje na ọmụgwọ nọchasịa nnọọ udo chịa nnọọ nọchasịa ọ nọrọ otu ọnwa ọ nọrọ ọnwa naabọ nwere ọnwa ịtọ ọ nọrọ otu ọgba ahụ anọgidezi anya na nwa ya onye anakọtazi asị ya nwaanyị ewerezie ọnụ ya ọbịa biko nabazie Ehe. ọ ọ nọchasịzie chọzie na gịnị na gịnị ka e kwesịrị ka e gonye ya wee sị ya mama dene na ị gbalịana prestige ụmụ agbara dịka i siri ekwu na igo ihe nne nchịkọtazi ị ga-achịkọta ya ma dụkwa ọdụ nwaanyị Na nkeji, jere ọmụgwọ otu nkeji. na-akwadozi ụla Mm, ka ndị nne ọma jere ọmụgwọ wee na-anazi na mm. ụfọdụ na-ede nnukwu list ndị mama Mhm. Eh. na-ede list ide list ihe ndị a ya-egolu gị ọ bụsịkwa na e gosịrị ya ihe ma ọ bụrụ na i de list because nwa gị asị gị de list gị ego ehe e nwere ike ihe o bu n'uche wee sị gị de list bụ na o je ahịa gote akwa ka ike ha ọ bụrụ na i nwere datụ ehe ịkpọọla ya nke ị chọrọ ehe then o gotezie ma akpa nnu ma mm, ị mago ihe o ji ike ma ncha ma ụmụ ma ihe na ọ ya bụ ọ nalụo ndị nwunye di ya bịa na-asị ya mama natago natago onwe na-eme ọchị so o gosi ihe ndị ahụ na-alụzie ọ bụ na okwu a na ọnwụ kwụsịgo ọnwụ kwụsịgo kedụzi ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ nwaanyị ndị na-eje ọmụgwọ kechite n'ọkara nkeji ka anya ndị chịkọtakwa nke ya ndụmọdụ m na-enye ndị na-eje ọmụgwọ bụ onye eje ọmụgwọ ya nwere obi chineke na nwanọdụ ma nna ezinụlọ na-abụkọ ọbịa andị kedahị ya bụ echiche obi onye ọbụla dị iche iche ihe ọma bụ ikpokote ekpokote ọ bụrụ nghasa ọ make sure na udo dịrị n'ezinụlọ tupu ọ naa o nwee ebe na-ese okwu o mezie so that na ọ na- ọ bụ na ọ na ka a- a na-asị hei na mama anyị bịanụ wetakwala anyị obi aṅụrị na udo na ọ gbarapụla anyị wee nara ọ ihe ndị a ka m na-asị ka chineke nna mee ebere ndị niile ọbụla na-eje ọmụgwọ ka ọ bụrụ ekpere n'isi ụmụ ha na ndị di ha ma wepụkwa aka na list ha na-ede ka ọ ghara ịdị nnukwu Ehe.

Ee, because e- e- ekwenyere m na nwaanyị jere ọmụgwọ ndị bịara ọmụgwọ ma ihe dị mma ama ihe ha ga-enye gị mara ihe dị mma ha ga-emere gị ị needirọ idebe list ọ bụghị ihe iwu Ee, ihe dị ha n'obi ebe ọgwụ ebe dị ha n'obi emeelụ gị nwa gị nwaanyị ka gị na ya na-abụ ga-enwe obere nkata

ugo ma akpụkpọ ụkwụ o ma ihe olu o ma nke isi ka aka hazi ya mana ọ bụ ndị na-ebu ya akpa rice nwee ndị ga-eje kpụrụ gị anụ bunye gị ọ ka aka ha onye ndụmọdụ ị nwetara ndụmọdụ m nwere bụ ụmụ nwaanyị biko anyị bụ ụmụ nwaanyị ka anyị mata na na anyị bụ nwaanyị nke wee ji afụ ụzọ ebe ọ bụla anyị nọ let us portray good manners please iruo be nwa gị gosikwa di nwa gị na i si na ezinụlọ ọ bịara na ya ezinụlọ dị mma o nwere ụmụ nwoke ụfọdụ bụ ọwa obere okwu ha na nwa ha were echebe mgbe mama nwa ha ga-abịa ọmụgwọ were ntanta were nkwutebi okwu so ihe dị ka ụdị a nwee ike doziere ha okwu ahụ make sure i doziri edozi na ọ bụrọ nghasa ka ị bịa dozioro ha okwu mee ka ezinụlọ nwa gị dịkwa ụtọ maka ka ezinụlọ nwa gị na-adị ụtọ ka gụwa na onwe gị na-enwekwa obi aṅụrị n'ebe nke ị nọ daalụ rinne o unu emeena nnukwu nnukwu nnukwu wee na-ekene ụnụ sị nụ biko nụ chineke mee ụnụ mma dịka a kpọrọ ụnụ oku ụnụ wee zaa tinyere anyị ọnụ n'okwu a mara mbọsị ọzọ a kpọkuo ụnụ na-azakwa anyị ee tupu anyị na-achịkọtazi okwu nke ụbọchị nke taa biko o nwere obere ihe dị ebe a Ndị Akwamaka Media sị na m nye ụnụ courtesy of Akwamaka ha nwa mepụtara ya wee sị na ka e wee sị ụnụ daalụ na ha kpọrọ ụnụ oku ụnụ wee bịa biko ọ ee, Daalụ nụ. Thank you. Akwa amaka. Ma amaka n'ezie. mama ngwa a sị m nye ụnụ nke a Daalụ. Ehe. Daalụ. Biko, ụnụ- ụnụ na ruo

igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọha na eze ndị igbo asị m nke onye chiri ya zere nke onye na-emebe ihe ọma ya gaziere ya afa m bụ esta ugonweje ada e ji eje mba gịnị ka m ji wee bịa asị m biko dododo ka m yọọ ụnụ kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi ka unu na-esonyere m site na akwamaka tv m ga na-ewetara unu ihe mmemme nke a na-akpọ ije enu ụwa ị ma na ụwa anyị nọ n'ime ọtụtụ ihe na-eme nke dị mma na-eme nke dị njọ na-eme kama na anyị lesịrị anya site na Akwamaka TV wee sị ka anyị na-eleba anya na ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa anyị bi n'ime ma na-enyochakwa wee mara ka anyị ga-esi wee mee ka ihe niile na-agazi nke ọma n'ebe anyị na-azụ ahịa n'ebe anyị na-arụ n'ebe dị iche iche ma na ndụ anyị na-ebi wee na-asị gị biko dododo kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi ka ị na-esonyere m na your Facebook page Akwamaka Media Instagram Akwamaka YouTube Akwamaka Media o nwekwara ohere dịrị ụnụ ekwentị anyị ga-emepe emepe n'ụbọchị aha n'ihi na anyị ga na-ebunye ụnụ ya na ndụ ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ị ga-atụnye banyere isiokwu ọbụla anyị jiri wee bịa ị ga-afụ ka ekwentị akara ekwentị anyị ga na-agafe n'ihe onyonyo anyị biko kpọọ akara aha ọ bụrụ na ị kpọọ ya anyị ga-aza gị ma nyekwa gị ohere kwuo ka o siri dị gị na mmụọ ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ ma ọ bụ ihe i ji aka gị emepụta ị chọọ ka anyị nye aka gbasara ya ụwa niile ka ha mara maka ya naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ na-agafe n'ihe onyonyo anyị anyị ga-aza gị ma nyekwa aka ya bụ ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ahụ ị na-emepụta agaa ụwa niile gburugburu echezakwala kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi gụrụ na-esere